ọzọ dị ka ibe ya bụ na anụnụ ebe a bụ na ị bịa na anụnụ ebe ọ na-akwụrụ sọsọ ya oge ụfọdụ ọ dịghị enwe abụba na ya abụba abụba anụnwa na-acha uhie uhie unu na-afụ ọ dịghị enwe ya gụfọrọ ọkpọ dịka ọ nwụrụ anwụ mana ọ dị ndụ nke mbụ bụ na anụnụ ebe na-akwụ sọ ya nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na ka esi enweta ihe dị na anụnụ ebe ọzọ nwere otu ihe chi nyere ya o ji aga otu ihe chi nyere ya o ji aga bụ na ọ dị ka ndị gbara gbara ọfụrụ na-eti nnukwu mmọnwụ na-eti nnukwu mmọnwụ ha na-eji eti mmọnwụ ndị dibịa kara aka n'ala Igbo na-eji ya eme nnukwu ọgwụ eji eme ihe dị iche iche n'ala Igbo eji akpa ike eji akwụ ma ekiri gịnị bụ ịkwụ ekiri otu a m nọ m si ebe a m nọ mee gịnị jewara eji eme ihe omenala dị iche iche ka e ka esi enweta mgbụgbọ ma ọ bụ ahụ anụnụ ebe ka esi eme etu nna m si gwa m bụ na a na- a na-akaba ahụ ndị dibịa na-akpọrọ nnukwu nkịta wee jebe ebe anụnụ ebe nọ n'ikpa agụ ha na-eji nnukwu ụdọ wee manye nkịta n'onu nkịta wee na-agazi nkịta gara gara gara wee gafee ebe osisi ya nọ dị ị ma na nwa nọ n'ime osisi ya na-afụ ọ na-enwe ike iji ọsọ na ngwa ngwa wee megere were mma gbukara an- aga ngalaba ma ọ bụ anụ ahụ anụnụ ebe osisi ya nọ mana ọ bụ na-adọ ụdọ anụ aka hụ na ụdọ anụ ka sie ike mana nkịta na ngwa na mmụọ ha mmụọ anụ ka nọ n'ime osisi ya nọ maka na mmụọ chi otu chi si wee ke dịka chi si wee mee ya ị ma na mmụọ na ka anọ ga-ejewara ndekwa mbọsị ọzọ oge ụfọdụ mmọnwụ ndị ji eti mmọnwụ n'ala Igbo a na-eji ya kedo n'osisi ewerezie ihe dị ka akpụkpọ anụ otu akụbe m anyị ifuru dị wee were ya wee gbuchie akụkụ ya uchichi akụkụ anụnụ ebe ahụ nnukwu mmọnwụ ahụ ga-ejidezi osisi anụnụ ebe ahụ je n'ọgbọ ọ bụrụ na o nwere ka e si kpasuo ya iwe n'ebe o jere mgbapụta egwu maọbụ ebe o jere ụlọ akwa maọbụ ebe o jere ime ihe dị ka ihe dị aghaa a wee nọchie ya ụzọ ekweghị ka ọ bata mgbe o kwesịrị na ọ ga-abata iwe wee ya nke nnukwu ọ ga-ewelite osisi ahụ o kedoro anụnụ ebe tụkwasị ya n'elu otu osisi ọ bụrụ osisi nkwụ maọbụ osisi akụ oyibo maọbụ osisi ụkwa ọ tụkwasị ya na ya bụ osisi a ga-esi mee gịnị gbọkara mee gịnị yarisibe mee gịnị wụọ n'ala ọ tụkwasị ya na aja ngwuru aja ngwuru emee gịnị ezie gidigidi gosi na ebe enweghị ọgwụ a na-etinye n'ime anụnụ ebe enweghị dibịa ga-emenwu n'ime ya nnọọ ọnatara chi o si na-akpa ike ka chi si eke